faslun nin faranfasi fi tayammum a bɛ kuma tayammumu kan wa ya tayammamu musafiru taamakɛden bɛ tayammumu ta fi ghayri ma'asiyatin taamakɛden min ka taama tɛ ala sɔsɔ taama ye n'a y'a sɔrɔ mɔgɔ min na taama taama na ala sɔsɔ taama don ala kota taama don sariya ma nɔgɔya kɛ e ye e ka tayammumu ta walmariidu banabaatɔ o fana bɛ se ka tayamumu ta li faridatin farida seli kosɔn a tɛ se ka ji baara ɲɔgɔnya sariya y'a daga ale ye a ka tayamumu ta ka farida seli aw naafilatin walima naafila seli banabaatɔ min bɛ a tɛ se ka ji baara ɲɔgɔnya sariya y'a daga a ye a ka tayamumu ta a ka nafilaw seli wa yatayammamu lhadiru dugu sigibaa o bɛ tayamumu ta bimaana mɔgɔ min tɛ taama na i tɛ taama sira la a bɛ daga i ka tayamumu ta asahihu i ka kɛnɛ fana bana fana t'i la lil fara'idi farida seliw kosɔn iza khafa khuruja waqtiha n'i siranna seli wagati bɔli ɲɛ o misaliya mɔgɔ min bɛ yen a ye laadala seli a y'i da ka sunɔgɔ ale bɛ wuli wagati min na a y'a sɔrɔ tile bin kunda la man jan tun n'a k'a bɛna ji ɲini ka seliji ta k'a bɛ seli tile bɛna bin k'a sɔrɔ a ma arakan kelen sɔrɔ lansara la sariya y'a daga a ye a ka tayamumu ta a ka seli yalasa a na arakan kelen sɔrɔ lansara la sanni ka tile bin wala mɔgɔ min eh, janaba y'a sɔrɔ su fɛ a y'i da ka sunɔgɔ a ko a bɛ wuli wagati min na a y'a sɔrɔ tilebɔ tɔ man jan n'a ko k'a bɛ taa i ko ka sɔrɔ ka na k'a bɛna sɔgɔmada seli tile bɛna bɔ k'a sɔrɔ a ma sɔgɔmada in seli sariya y'a ko a ka tayamumu ta a ka sɔgɔmada in seli kɔfɛ a na janaba ko fɛɛrɛ tigɛ wala yatayammamu alhadiru nka dugu sigibaa tɛ tayamumu ta asahihu n'o ka kɛnɛ bana t'i la foyi foyi t'i la linafilati nafila seli kosɔn k'a fɔ nafila tamaso la n'an ka sin ka tayamumu ta k'o seli foyi foyi t'i la sariya ma o daga dugu sigibaa kɛnɛma ye wala jumati walima dugu sigibaa kɛnɛma i ye dugu sigiden ye i ka kɛnɛ bana t'i la foyi t'i la k'a fɔ k'i bɛ tayamumu ta k'i bɛ taa juma na hali n'i siranna ko juma bɛ taa ka i dan i tɛ tayamumu ta ka taa juma na walaa janaazatin a tɛ daga dugu sigibaa kɛnɛman ye a ka tayamumu ta k'a bɛ taa seli su kan o fana man kan illa iza ta'ayyanat alayhi aljanazatu fo ni su kan seli ye kɛrɛnkɛrɛnli k'a kan miya na mɔgɔ tɛ yen mɔgɔ min ni su kan seli ka kan su fana tɛ se ka mara ka mɛn o n'a dɔrɔdɔw kosɔn ma sariya daga a ye a ka tayamumu ta

wa darabatul ardil ula ani dugukolo bugɔko fɔlɔ fɔlɔ i b'i tɛgɛ fila gosi dugukolo ma siɲɛ fɔlɔ fɔlɔ min na o fana ye tayamumu farida dɔ ye walifawuru ani teliya o kɔrɔ de i mana tayamumu daminɛ fo ka t'i tila kana ko wɛrɛ don a sen kɔrɔ wa dukulul wakti tayamumu farida dɔ fana i bɛna tayamumu ta k'i bɛ seli wagati min seli a k'a sɔrɔ o seli wagati yɛrɛ donna o farabasiya b'a ni seliji cɛ mɔgɔ i bɛ se ka seliji ta k'a sɔrɔ seli wagati ma don nka mɔgɔ tɛ se ka tayamu ta i bɛna tayamu ta ka seli min se k'a sɔrɔ o seli wagati ma don watisaluhu ani tayamu tuguli bi salati ni seli o fana tayamu farida de i bɛ tayamu ta dɔrɔn i bɛ wuli i b'a fɔ alahu akbar walima ni i bɛna seli alimami de kɔ o n'a ɲɔgɔnnaw ni alimami seli jɔra ka ban tuma min na i bɛ sɔrɔ k'i ka tayamu ta kana taa tayamu ta ka n'i sigi ka mɔgɔw kɔnɔ e b'a to de ni seli bɛna jɔ tuma min na i bɛ sɔrɔ ka taa tayamu ta ka na seli mɔgɔw fɛ wa sa'idu a ko yɛlɛnka fɛn min n'a y'o fɔ ko yɛlɛnka fɛn saniman a bɛn'o farabasiya ye huwa turabu o de ye bugurimugu ye tayamumu bɛ ta bugurimugu de kan wa tuubu ani biriki biriki min bɛ yen n'a bɔra ni bɔgɔ biriki don sɔrɔ fɛn ma kɛ bɔgɔ biriki na k'a dilan walhajaru ani fara tayamumu bɛ ta fara kan hali ni gɔngɔn tɛ fara in sanfɛ wasaliju tayamumu bɛ ta jikuru fana kan n'o ye sanbɛlɛnin ninnu n'a ɲɔgɔn ye a bɛ daga mɔgɔw ka tayamumu ta o fana kan walxadexadu ani bɔgɔ durundurun a bɛ daga mɔgɔw ka tayamumu ta o fana kan wa nahawu zalika an'o n'a ɲɔgɔnnaw o ɲɔgɔnna dɔ ye cincɛn ye a bɛ daga mɔgɔ ka tayamum ta cincɛn kan a bɛ daga mɔgɔ ka tayamum ta bɛlɛkisɛ kan olu n'a ɲɔgɔnnaw wala yajuzu a tɛ daga mɔgɔ kɔni ka tayamum ta ka bilijisi ni fara ye alimatubuhi n'o ye fara tobilen ye o laɲini ye mun ye siman bari u bɛ fara de tobi k'a dilan k'a kɛ siman ye o tuma a tɛ daga mɔgɔ ka tayamum ta siman kan wal hasiri ani dɛbɛ a tɛ daga mɔgɔ ka tayamumu ta dɛbɛ kan k'a fɔ k'a dilanna ko bin don a dilanna ka bɔ bin na walima jiri faraw ko b'a to k'i bɛ tayamumu ta ka la a tɛ daga mɔgɔ ka tayamumu ta dɛbɛ kan wal hasabi ani jiri fɛrɛnw walima jiri panbaraw a tɛ daga mɔgɔ ka tayamumu ta o fana kan wal hasisi ani bin binjalan binkɛnɛ a tɛ daga mɔgɔ ka tayamumu ta o fana kan wa nahawihi an'o n'a ɲɔgɔnnaw wa ruxisa nka dɔnnikɛlaw ye nɔgɔya kɛ lil maridi banabagatɔ ye fi ha'itil hajari faraso kɔnɔ fara kɛlen bɛ ka so min jɔ a bɛ daga banabagatɔ ye banabagatɔ min bɛ o so kɔnɔ a ka tayamumu ta o fara in kan wa tuubi walima bɔgɔ biriki kɛlen bɛ ka so min jɔ a bɛ daga mɔgɔ banabaatɔ ka tayamumu ta o biriki in fana kan in lam yajidi munawilan n'a y'a sɔrɔ a ma dilibaa sɔrɔ gayirahu fara in tana na walima biriki in tana na i ma mɔgɔ si sɔrɔ mɔgɔ min na cincɛn d'i ma wala i ma mɔgɔ sɔrɔ mɔgɔ min na bɔgɔ d'i ma buguri mugu d'i ma o tuma na faraso min i bɛ faraso min kɔnɔ i bɛ se ka tayamumu ta fara in kan walima i bɛ bɔgɔso min kɔnɔ i bɛ se ka tayamumu ta bɔgɔ biriki in kan n'a y'a sɔrɔ laso tɛ a la n'a y'a sɔrɔ siman tɛ a la